Eh Ala tile yɛrɛ ka farin sa la. Hun Setu Setu e yan don wa? E yan don e bɛ min? Ɔɔ so kɔnɔ yan. E bɛ fɔ so kɔnɔna wa? Jɔ n ka bɔ kɛnɛma ka na n sigi yan. Kuma nege tɛ n na tuguni. Setu ne nana. Ee a diyara. Unhun ee O la ala de ma ne ka tagali latigɛ koyi, ee ala m'a latigɛ n y'a fɔ a ɲɛna o, unhun, n ko e tun bɛ fɛ ka n tun bɛ nalen n k'a tun ye sira minɛ yɛrɛ n ko nka n ko mɔgɔw fɔra i kɔ n ko jɔ an ka i wele n k'i seginna ɔ a yɛrɛ a yɛrɛ y'a faamuya i ma taa o fisayara yɛrɛ cogo di ɛɛ ee c'est tout dɔ ninnu kɛlɛ de bɔra a la wa, kɛlɛ jumɛn e b'a sinamuso dɔn wa ne t'a dɔn k'a dɔn ala kana n kɛ k'o dɔn yɛrɛ fana ne t'o dɔn ne t'o ala dumuni kɛ k'a dɔn bari ne na tɔɔrɔ fila f' i ye nin ne a taara' kɛ man sugulɔn dɔ a taara o kɛ u ye a y'a kɛ gminɛ dɔ ye ma sugu dɔn wa a ni cɛ ko bɛ di muso la a yɛrɛ tɛgɛkɔnɔmɔgɔ a ka la cogo di a ka den mɔlen a ka tulu san yɛrɛ kɔni yɛlɛ sa sa ko yɛlɛko tɛ wa a y'a tɛnɛnmuso den de ta a tɛnɛnmuso jumɛn de o de fana ka di olu ye ni cɛ ye bolofɛn sɔrɔ dɔrɔn ko k'a ka tɛnɛnmuso ah, den ka d'a ma to olu ma foyi kɛ nin zen mm. so somɔgɔw yɛrɛ ma foyi kɛ nin zen aw ye don ko k'a ka lamɔden ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di kan Ne t'o dɔn e tɛ kan dɔn e tɛ jelika ka kan dɔn ne b'a ka kan min dɔn o y'a ka baarakɛla de aw yɛrɛ de ko kɔmi ka ka fɛn a taga ma i b'o fili n kan cogo jumɛn ta a taa ala sɛbɛnkan fɔ n ye sa setu i sigi i kana i tan tanma ka bin n kan yan dɛ bari bin bɛ wuli bin kan tɛ wuli i sigi cogo di i ye min mɛn o yɛrɛ de don a k'a kanin dɛ a ka baarakɛla kanin n yɛrɛ ɲɛ o bɛ nkalon kɔrɔbɔ dɛ i tɛ hakili sigi setu k'i hakili sigi i b'i sen fara sɛsiw k'i yɛrɛ jogin a y'i ɲɛnaminɛ de ka kan nin furu Ka o la n k'i ma taa o saraw n'i y'a ye ma ta e ɲɛ y'a bila la diyaɲɛkɛ se alima e jɔ an ka sigi an ka ɲamamajɔba ye e de bɛ ɲamamajɔ ne ne kɔni ɲama jɔ bara ne bɔra ɲɛ la ji ɲɛ a ye ne kɔni da ne ma bɔ sunɔgɔ la e de bɔra sunɔgɔ de bɛ taa ji ɲɛ na ɛɛ ayi n m'a fɔ i ye ko n yɛrɛ ɲɛ yan yɛrɛ ɲɛ alima sisan an ka mɔgɔ sɛbɛ fɔ alima i taara Jelika sinamuso yali i dɔnbaga jumɛn de don ɛɛ setu n taara n kelen kun tɛ yen komi i bɛ fɛ ka détail de dɔn ma ne kelen kun tɛ yen ɛɛ Fatuma kun bɛ yen ɛɛ Awa kun bɛ yen wa mɔgɔ caman wɛrɛ fana tun bɛ yen nin nɔ ka fara ne yɛrɛ alima kun kan Ɛɛ fɛn min ye ɛɛ i cɛ bɛ i cɛ bɛ téléphone di ne ma awɔ a bɛ so kɔnɔ de sa awɔ i jɔ n ka kumakan kɛ dɔni dɔni ayi nin tɛ nin kɔni ee n'a bɔra a kalama i bɛ janga dɔn dɛ a bɛna fɔ sisan nɔ ko wali kuma ka di an ye i yɛrɛ b'a dɔn a tɛ sɔn wali kuma ma nin tɛ wali kuma fana ye koyi ɔ na n ka kumakan kɛ dɔni dɔni mɔgɔ caman wɛrɛ fana tun bɛ yen nɔ tuguni Setu, unhun, sisan nɔ kɛ, unhun, ɛ ɛ ɛ ne donnen fɛn Jelika kɛ, unhun, ne taar'a sɔrɔ Jelika de sigilen don kɛ, unhun, a ye ne ye dɔrɔn a ye kasi daminɛ, ne ko ko mun kɛra ko Jelika ko ko min ma fɔlɔ i la k'a tɛna laban i la ko k'e fana b'o kɛ kasi ye ko mun kɛra k'o tɛ ko si ma digi ale la ko min digira ale la kɛ k'ale yɛrɛ bolokɔrɔmɔgɔ k'ale ka mɔgɔ lajali k'ale ka nafolo k'o de bilara ale la K'ale yɛrɛ ye kɔɲɔminen de san ka di mɔgɔ min ma dɛ, k'o tigi de kɛra ale sinamuso ye, ko Jelika y'a fɔ a ɲɛna k'ale ye minɛn san ka di a ka dennin ma k'o kɔɲɔ bɛna kɛ, minɛn san ne yɛrɛ t'a dama ye dɛ, ka tila ka 4000000 minɛ cɛ la tuguni k'o d'a ma tuguni a ka taa n'o ye a faso la, k'a ye Kani de furu wa, awɔ, a ye Kani de furu n yɛrɛ ɲɛ ka Daw lajɛ kɔɲɔso yɛrɛ la, ko Daw yɛrɛ bɛ ne laminɛ ka ɲɛ, i jɔ n bɛ duloki bila n kanna ka na, e bɛna taa min Ee nin tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye koyi aa Setu ne bɛ taa Daw kama Setu ɛ i jɔ tan fɔlɔ dɛ i ta y'i sɔrɔla mun fɛ i bɛ taa Daw nɔfɛ ko ko mun i bɛ taa mun fɔ a ye ko ko mun e ka fɔcogo la e bɛ taa mun fɔ sisan e bɛ taa min fɔ i k'o fɔ ne la

Ko Jelika y'i kali Ala la ko f'a t'a ka minɛn cɛ ko ninnu tɛ bɔ kɔɲɔso la k'ale sɔrɔ yen aw fana y'o deli an y'a deli kɛ aw ni ko aw de bɛ ko kojugu la kolokolo dugu aw tun b'a to a ka taa sa n'a taara o ye ɲuman ye o juguman yɔrɔ bɛɛ tɛ ka sira n'a ka bara bɛ se k'i sigi cogo di ɛɛ cɛ n'a ka bara tun tɛ sigila ɲɔgɔn kan ma o kun nin tɛ kelen sigi bɛ sigi bɛ n'a taara o ne bɛ ɲininka n'a taara nafa jumɛn b'o la jɔn jɔn nana fɛ yen i bɛ jɔn kuma fɛ yen Setu n tɛmɛna o yɔrɔ kan koyi e janga Setu bɛna ne di janga ma tugun janga a kɛra ne y'a f'i ye k'i ka dɔ bɔ sigarɛti min na janga i tɛ sigarɛti bila ba sɔgɔsɔgɔnin filɛ i la nin cogo la tan tɔ ba in ne sigarɛti bila n bɛ mun ta bɔnbɔn janga dɛ e ala janga ne dusu tiɲɛnenba de don wala janga ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ kɛra Jajɛ ko e terikɛ i tɛ min kalama kɛ Ndaw kɛ k'a y'ala minɛ ka taa a ye muso filanan min ta yɔrɔ e t'a dɔn dɛ e ala Janga ni nin fɔra e yɛrɛ dabali bɛ ban Janga k'a ye ala de minɛ k'a bolo fila tigɛ a kɔfɛ k'i ɲɛ siri ka ala minɛ a ma miiri fosi la ka taa a muso ka baarakɛla de ta ka n'o fara o kan O tɛ ko jugu ye ko a ka e ma faamuya dɛ baarakɛden min tun bɛ Jelika i b'a dɔn ko wali problème ka di i ye kojugu Wali ko ka di cɛ tɛ wali problème ye sa an bɛɛ de ye kelen ye sa ayiwa e bɛ mun fɔ nin ko in na aw ka gɛrɛ n na den dɔ ne bɛ yan bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ kalama e bɛ nin kalama o tuma o o tɛ mɔgɔ ye wa Alahu akibaru k'ale tɛ mɔgɔ dɔ de ye baarakɛla mɔgɔ tɔgɔ dɔn baarakɛla ye wa est ce que maa tɔgɔ ko baarakɛla e a e ye kun jɔn ye k'a den tɔgɔ da ko baarakɛla fɔ n ɲɛna kɛ baarakɛla ye mɔgɔ tɔgɔ ye e yɛrɛ tɛ baarakɛla ye wa bɛɛ tɛ baarakɛla ye wa muso de tɛ i fara la heyi attends écoute setu i ka ko tɛ a ma segin ka k'i ka ko ye n t'a fɛ ka kuma mɛn n ka so kɔnɔ eh, setu ne tɛ Ndaw ye bi n tɛ Ndaw ye sini e t'a dɔn ko min ka di Ndaw ye a y'o de kɛ voilà eh, setu ne ma ko sumɛ e na paraw mɛn ne mun ko ye i bɛ wali ko ta ka k'i kunko ye tan cogo di ne de Ndaw ye wa eh, e bɛna nafigiya ɲɛji bɔ ne kɔrɔ yan ko b'ale yɛrɛ kun kan ale na se ka nin ko kolokolo e b'i cɛsiri wali ko la mun na i b'i cɛ siri waliko la mun na Ala fɛn min t'i ɲɛsira la yɛrɛ a m'a mankan suma de k'a fara ɲɔgɔn kan k'i jɔ a jɔlen na i ko n jo b'a la k'a sɔrɔ a jo tɛ foyi la a ye baarakɛla furu ye baarakɛla baarakɛla tɛ mɔgɔ de ye wa est ce que n'a tun y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye a bɛ baarakɛla furu ka fara a kan wa cɛ ka kɛ so kɔnɔ i ko muso t'i bolo Janga Alizeri dun min ye mɔgɔ ye e bɛna ne ta ka fara o kan ne mun ko ye mɛ bɛɛ ma kuma Jelika fɛ ne yɛrɛ kuma mun tora ne ma min fɔ Jelika ye n ka so yan mun tora sa Setu fana ma min kɛ eh, n ye diɲɛ ko bɛɛ fɔ Jelika ye yan a ye n lamɛn yan oh, oh, a kɔni m'i lamɛn minɛ ne min ka d'a ye k'a b'o de kɛ donc a fana y a pas de problème cɛ fana b'a sago kɛ c'est tout mm, mm, mm. ne ko i tɛ cɛ sago kɛ Ha i b'a kɛ mɔgɔ la i b'a k'i yɛrɛ de la, hali n'i ye cɛ sago kɛ, n'a diyara a ye a bɛ dɔwɛrɛ furu ka fara i kan foyi tɛ bɔ a la, n yɛrɛ tɛ diminɛ koyi yɛrɛ, aw ka tulo gɛlɛya dɛ aw b'a tɔnɔ sɔrɔ, ɔ, n'a fɔra k'a to a to, n'i m'a to n'a tonna i kɔrɔ i kelen b'a cɛ, ɛ Setu nin y'e ta, hali sini a b'a furu, nin y'e ta fɛrɛlafɔtɔ ye, nka naloma don a jɔlen tɛ foyi dɔn, Janga a ka ɲi, ɔ, ne m'a dɔn ko sogo kumukumunen ko don, bari o dalabɔ man go, Setu e man kan ka kuma nin na yɛrɛ ne ye jelika weele fo n ka so yan ka kuma a fɛ a kɛra n ɲɛna yan a kɛra n ɲɛna ye ne sa muso ma ban sa nin baarakɛla ka nin y'a nin ba bɛɛ de ɲɛdɔn nin bɛ fɛn fɛ ko bɛɛ jelika fɛ ko bɛɛ de ɲɛdɔn a mɛnna a bolo a ma baarakɛ daminɛ a y'a gɛrɛ a yɛrɛ la a y'a furu e bɛ so kɔnɔ ko muso b'i bolo a tɛ baara foyi k'i ye foyi foyi foyi a mako t'i la ka sara t'i la i bɛ so kɔnɔ i tɛ so kɔnɔ a t'a dɔn yɛrɛ jelika b'i jɔ a cɛ ma ko pour que u ka baro kɛ f'a ka programme i y'o mɛn wa i y'o mɛn i bɛ tila k'a fɔ k'a man ka muso furu ka fara a jo t'olu la o a jo ahan fɛn dɔ bɛ ko dɔ bɛ sanba jalaki bɔ nka a tɛ wɛrɛ fana cɛ kun bɔ tan ka wɛrɛ cɛ ka tila ka wɛrɛtigi cɛ a nɔfɛ k'a misi bo bɛɛ furan ko ye wɛrɛ dama wɛrɛtigi na ka wɛrɛ bɛɛ hali misi sennɔ tɛ yen ka furan kɛ ka ɲaman bɛɛ furan ko e t'an da la nin kuma de bɛ dugu fan bɛɛ i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ ko n fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ n sigilen bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ de dɔ ka ne kunbɛn n'a kuma ye taa yen ni maa ma ne kunbɛn n'a kuma ye ko daw ye a ka baarakɛla furu a ye n'o tigi dafa ne bɛ juguya daw ye o ye jɔn bari i taa ɲɛ sigi i n'a fɔ ko problème tɛ mɔgɔ si kan seri ko ma deli ka kɛ dugu kɔnɔ ni daw ka nin tɛ dugu mɔgɔ bɛɛ kɛmɛ ka nin k'a ka dala kuma ye bi hali u tɛ daraka dun n'a kuma ye i maa bɔ fan o fan n'i ye mɔgɔ fila jɔlen dɔrɔn daw de tɔgɔ b'u da n'i ye mɔgɔ fila jɔlen dɔrɔn jelika ni daw i ta ɲɛ sigi ko n y'a ye k'a ta kɛlɛ de kɛ ka sisan dafara waleya tɛ ne bɛ kun ko i bɔ o kɔni dɛ o tuma kunko tɛ mɔgɔw da la de yan a belebeleba nin ye n daw ye ni nin tun kɛra ne ye n'i ye mɛ cɛ o cɛ da n b'i da farafin tɔ ɔ nin ye daw da ye ne yɛrɛ ta daminɛna don e t'a kɛ dafara mansin a bɛ diri kɔ sa a bɛ cɛ tɔgɔ tiɲɛ ni daw ye nin kɛ ni daw ye nin kɛ daw man kan k'a kɛ wa setu a kɛra cogo jumɛn na foyi e ka n'i sigi ka ɲɛji sumalen jigin ko foyi ee a kɛra cogo jumɛn janga ni ce nba a kuma b'i fana da wa jumɛn ɔ ayiwa a ka ɲi jumɛn kuma ayi n tɛ ne tɛ foyi kalama dɛ Aa n'i t'a kalama i kana k'a kalama dɛ se cɛ tɔgɔ de bɛ bɛɛ da dugu kɔnɔ daw tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da fan bɛɛ daw ka ko bɛɛ kɛmɛ k'i ka baara bɛɛ bila i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ala ma taa k'i taara yɔrɔ la ka taa i ka banki la u bɛ dɔgɔtɔrɔso i bɛ daw tɔgɔ de mɛn danga de hɔn wala occupation fana tɛ adamadenw na bi ko wali problème wali problème

Awa hali sini kana ba ta n'i ye nin cɛ o cɛ kɛ daw ye i b'a kɛ tan ni dɔnkili min kɔni dacogo ma ɲɔ bilacogo kɔni b'i kamanagan ko ye n daw y'a don tan daw y'a bɔ tan ne yɛrɛ taatɔ filɛ daw fɛ yen komi a bɛ bɔ bi n b'a fɔ he i ko ye k'i jɛ k'i ka fond de valise bazin jɛmanba don ka banfula jɛman don an ka yala dugu kɔnɔ ani kɔɲɔmuso n'a ma bɛn mɔgɔ min ma su ma fo o mun ko ye ça veut dire quoi ça ni muso tun y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ dɔ wɛrɛ ta n'i ye baarakɛla kɛ kɛ i b'a fɔ k'o de ta ye so ye o de bɛ so bɛɛ ko bɛɛ kɛ cɛ b'a furu kɛ n'i mago tɛ cɛ la fo baarakɛla de bɛ k'i bɛɛ baara kɛ pour ka taa furu e de b'a dɛmɛ ka furu a b'aw janfa aw cɛw la mɔgɔ wɛrɛ b'o kupu la ko o tɛ furu a bɛ furu hali sini ni nin kɛra kɛ

Dugu y'a kɛ cogo min fanga dugu dɔw y'a kɛ cogo min ni bɛɛ tun b'a kɛ tan walayi muso aw bɛ hakili sɔrɔ ka k'o la ayi an kɔni anw ma taa fɔlɔkan taara baara la da ta ka sa i yɛrɛ cɛla fo bara i ye kuma jugu fɔ Setu ma

e mana a fɔ ne sisan e bɛ taa fɔ i ka mɔgɔ ye ten ne ma n'o kama sa ne ko ko Setu mɔgɔ minnu b'u ka baarakɛyɔrɔ la olu ninnu ka du kɔnɔ kuma t'a kun ka taa fɔ baarayɔrɔ la dɛ mais ni e ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ banki kɔnɔna na sa an sigilen fɛrɛ la an b'a baro kɛ o wajibi a bɛ kɛ ten a bɛɛ de bɛ sɔrɔ la Problème ka ye kojugu a ye fara cɛ hali sini a b'a kɛ n'o tɛ ne mana fɔ i ɲɛna ne e taara e yɛrɛ ma taa la Setu i cɛsiri kuma la n'o tɛ ne tun taara kɛ wa ne yɛrɛ tun ye da ye bi e tun e tɛ se ka kuma y'a ye bara fa ye ko n tɛ baarakɛla ta y'a kun ye Setu o kɔni an bɛɛ y'o kɛlɛ kɛ yan e ka ɲi ka ne fo dɛ i y'a kun Ayisa y'a kun ye wa Setu ta ye hakili ta ye a dumuni de don dimi fɔ de ye nin ye wari kun ko man e fa e yɛrɛ ta bɛna mun kɛ ne mun ko e ta ee hali sini a b'a kɛ hali sini a b'a kɛ yɛrɛ kelen bɛ ka nin ko k'a ta ye komi a taara sa a a bɛ ka taa a yɔrɔ diɲɛɲɛna na e yɔrɔ jan ka bɛ ka nin ko k'a ta ye Fa b'i i f fɔ i n'a kuma ye Setu e ma taa o de don e ma yɛrɛga de n dɔw ye miiribaliya de kɛ nin dɔw ye taasibaliya de kɛ nin e ma tɔw ye sa o de bɛ ka e bila nin na ni e ye tɔw ye kɛ ni e yɛrɛ dɔw yɛrɛ ye bi kɛ e tɛ kuma yɛrɛ dɔw bɛ foutaise min na du kɛnɛ ma ne yɛrɛ o bɛ e tɛ kuma Ee se o la ne bɛ k'o fɔ i ɲɛna ko wari kolo kɔni ma se baara la n'i yɛrɛ ta daminɛ i bɛ taa min dɛ Setu e bɛ ne dusukasi ni nin sɔnja la i m'a daminɛ tuguni i de la k'i da jugu jɔ hali i tɛ fara k'i da jugu jɔ i la i da jugu jɔna e ko ko problème ye nin kɛnɛ na ko ne yɛrɛ ta daminɛna don o tɛ e bɛ k'a suman ne yan kana to ka nin kuma sugu sumani ye yafa se yafa n ma zan de don kana fɔ ka kuma n t'a fɛ kuma banna n t'a fɛn fɛn ni nin ko in bɔ don ɲɔgɔn fɛ n n don ne ka ko n t'a suma e ma terimuso an k'an pan o kunna kibaru duman wɛrɛ bɛ yen o k'i dusu suma fo n'i y'o fɔ ne ko yɛrɛ n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la eh, hali tɛ ɲɛ walawala fana ee n tɛ se ka ɲɛ walawala ko terimuso an ye cɛ sɔrɔ jɔn ee eh, ne yɛrɛ Ee a ko min b'i ɲɛ walawala ayi sa Alima kana n lanɛgɛn k'i lanɛgɛn wa cɛ ne dun n ko an ye cɛ sɔrɔ koyi i sɛbɛ la sa sɛbɛ de don ko u nana cun ne yɛrɛ kan n tɛnɛmuso den mɔmuso kɔrɔmuso den bɛ faransi u ko ko k'a kɛ balima furu ye sisan o kɔni na min kɛ u y'a ko dogodogo n na ko bari ko ne ka ko man ɲi ko n'o nana fɔ sisan ko ne b'a fɔ ko n t'a la u y'a fɛn bɛɛ kɛ k'a ban fo ka dɔgɔ yɛrɛ tigɛ ko kalo tile tan kunun su fɛ yɛrɛ de ne faw ye n weele ka n sigi k'a fɔ n ɲɛ na ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ ni duman ni eh! fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ ni duman ni fiɲɛ bɔra min a dusu da n ye tafe saba d'i ma i k'o kantigɛ k'o bili kana fɔlɔ dɔn o y'a dala fiyɛ o y'a dala fiyɛ awɔ n yɛrɛ ɲinɛna n'o tɛ i tun ka kan ka n dala fiyɛ ayi hali n'i m'o fɔ ne b'o fɔ tafe saba ka waa fila d'a kan k'a kala n dusu dara a banna awɔ

ala ma nin kɛ a y'a kɛ ne de ye ne de ka kan ka ala fo k'ala barika da Alima kana nin kɛ kasi ko ye sani mɔgɔ k'i bolo fila da i kun ka kule bi ne de ka kan ka bolo fila da e nin diyara ne ye ko ala ni ce ko n ka ka taga di yan Janka na n k'i ka verre d'i ma Janka n dala fiyɛ N'o dalafiɲɛ ko kɛra ɛɛ i tɛ n dalafiɲɛ nka nin tɛ Janka diyanyekoba ye dɛ Janka k'i ye sinakɛ sɔrɔ jɔn Alima Alima jumɛn ee Janka i ka verre bila Alima ɔɔ a ta i terimuso ɔɔ ee Alima ɔnhɔn k'o bɛ cogo di a ye cɛ sɔrɔ aa awɔ u nana cun a kan yɛrɛ de n ma da a la ni nin ko bɛ mɛn yɛrɛ bari nin ko kalama sugu ninnu tɛ bila ka suma o han unhun kunu kunu a sini su kunu sufɛ yɛrɛ de n faw ye n wele Janka k'a fɔ n ye

ni taali latigɛra an tɛna kɛ sigiɲɔgɔn ye nka ni taali ma latigɛ n na so ɲini a yɔrɔ kɛrɛfɛ ka sigi Alima a bɛ n bila ɲɛnafin na yan ni taali ko ka ɲɛnabɔ a bɛ so ɲini kɛrɛfɛ yan ne yɛrɛ bɛ so ɲini so ɲini bi bɛɛ n bɛ mɔgɔ bila ka yɔrɔ ɲini kana kɛ bi dɛ an t'a ko lajɛ

Ee aa se tiɲɛ na e ga in na aa a tɛ tɛmɛ ala ta kan Janka i tiɲɛna e koba kɛ mɔgɔ dalafiyɛ na e kibaru dumanba di yan a ka cɛ sɔrɔ diyara hali k'a kɛ kɔnpilɛ fila ye siɲɛ kelen mɛtiri wɔɔrɔ a bɛ fila ye o bɛ caya o caya yɔrɔ Eh, maɲɔ ah. o bɛ kɛ sisan bɛna to ka wele ko maɲɔ yɛrɛ ye taafe saba di ka waa fila da o kan ah sisan bɛna maɲɔ i bɛna wele de ko maɲɔ eh. ala ka ko ni si bɛɛ amina yarabi eh, ah, ala k'a don yira an kɛnɛ na ee janga o don o kɔɲɔ don ne tɛ fɛn min kɛ fo ni ah, ne tɛ yɛlɛ yiri min na fo ni nana ye walayi o ye tiɲɛ ye Fo ni n hakili ma min ye ala k'a don jira amina yarabi ne yɛrɛ na koba k'a don lakali n dalen b'o la ne ka sinanikale o yan o yan ka ko ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ o fana tigi bɛ se ko la dɛ ja banna aw fana tɛ muso ɲuman y'aw senkɔrɔ o ee ayi dɛ n'o tɛ bi m'anw bila munumunu na hali jan ka terikɛw m'a fɔ tile kelen ko n bɛ Alima ka ko la ee i ye nin ye dɛ Olu fana se k'o fɔ ka sɔrɔ ne bɛ ɲɔgɔn sen bɛ fɔlɔ i yɛrɛ ka kuma don dɔw bɛ an bɛ baga ɲɔgɔn ma n'o tɛ cɛ tɛ cɛ muso o kuma ye tiɲɛ dɛ nka dɔw bɛ dɔw karaba ka sɔrɔ ala

Aa tiɲɛna nin tɔ ye yɛlɛma ye unn hun ee nin y'a wagati joli ye depuis kɔɲɔ kɛra fo ka kɔɲɔ bɔ ne bɛ kuma i fɛ i tɛ kuma n fɛ Sumi e b'a fɛ ne ka mun de f'e ye ka kuma n fɛ kɛ ee diyagoya de ye kuma ye Sumi Sumi kɛ fɛn min ye e bolo kɛ Kan kun bɛ se nin yɔrɔ bɛɛ ma ni mɔgɔw ka kuma kan tɛ sanba sɔnna Jelika tun taara a mɛn na ee sun bɔ yɔrɔ la kɛ sun k'a fɔ ko ne de ni kan bɛna ga bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ sun ɲɛ wɛrɛ tun t'a ye jago da k'a lakali mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo i kana sɔn bɛɛ ka dɛsɛ i la o de ne Jelika sigi kun ye yan bi nka n t'a fɛ i kana n bolo ɲɔni ka bɔ n da kɔrɔ n t'a fɛ Dɔnku an bɛ jinatigɛ bɛɛ kɛ cogo la tan to i bɛ sɔn ka kuma n fɛ o de ka di est-ce que e y'o dɔn ka se bi ma ne ka den yɛrɛ Sumi taa i yɛrɛ ne filɛ yɔrɔ min kɛ ne bɛ n yɛrɛ de ka sigi la hali n tɛ den sigi la n tɛ cɛkun sigi la Jelika b'a yɛrɛ de ka sigi la ni fɛn min min b'o de kɛ ni fɛn min ma n diya n b'o to yen hali wa e su e bolo kɛ ne tun bɛ e musalakali min kɛ ka tɛmɛ kɛ Sumi hali o banna je rentre quand je veux je sors quand je veux y a pas de problème i y'a faamu bon i bɛ n to yen tu me laisses tranquille y a pas de souci e kɔni b'a dɔn k'o ma deli ka eh, problème yɛrɛ poser ne fan fɛ ah bon i bɛna n tɔɔrɔ mun na e kɔni depuis ne y'i furu tu es libre i ka liberté totale de b'i bolo ah i bɛ don cogoya min i diya i bɛ bɔ cogoya min i diya o tɛna na daminɛ bi yɔrɔ ayi wa ni min ma far'o kan o tɛna bɔ a la bilen o ka ɲi kɛ ɔ Sumi i kana na n tɔɔrɔ sa i tɛ na tɔnɔ la ɔ bɔ kɛ i sago bɛ min na kɛ to kɛrɛfɛ ka ne to yen unhun i y'a faamu wa ee ne to yen dɛ i se ye min ye i y'o kɛ ka ban maa se ka o halisa farana un un halisa i se aa halisa e ma ne se tɔ ye I b'a fɔ ko de ka di i bɛ don cogoya min na i bɛ bɔ cogoya min na i tɛ cɛsigi la foyi a banna ko tun n'o cogoya ye a banna kɔmi e ko ko e y'a jira ko muso tɛ e bolo e y'a jira e ye cɛ gana de o sa i kɛra muso tugu e yɛrɛ de ka kan ka maloya a fɔ ne ɲɛna k'i ni muso ye i ka kan ka maloya kuwa tɛ mun f'i ye ne b'o f'i ye koyi a da bɔra sa fo' ka ka maloya Ah, e komi a- a ye- komi a donna i da bɔra yaki fɔ ne da O tɛ se ka yan. bɔ de i ni yaki de to ɲɔgɔn na Sumi ka bɛ- a lajɛ ne e ka tɛ sɔrɔ min dɔn bɔrɛ n'i ye la. kɛmɛ fɔ ne bɛ tan fɔ e bɛ ko awɔ bilahi sumi parce que kumaw bɛ taa da ɲɔgɔn kan de o de don Ahan. awɔ o de bɛɛ ye musoya ye e bolo n'i Eh. ye kɛmɛ fɔ e bɛ tan fɔ aw don dɛ sumi ne tɛ n yɛrɛ bila e fɛ yɛrɛ fo Eh. tufe e b'a dɔn ne ma deli ka n imposer ka ko sugu ninnu na kɛ yɛrɛ ee, i tɛ min dɔn diɲɛnatigɛ la kɛ min ma deli ka kɛ ne bɛn'o de kɛ jumɛn sumi

taa dɛ a ye taa e jelikɛ ne tɔgɔ b'i da tɛmɛ ne la dɛ cɛkɔrɔba tɛmɛ ne na dɛ i y'a faamu naafigi cɛkɔrɔba tɛmɛ ne na i y'a faamu aw bɛɛ kelen e ne ye ne tɔgɔ bɔ da dɔrɔn i b'a fɔ dɔ de bɛ ka tigɛ ka bɔ ne sogo la wa k'i madigi ne ma de fɛ ne ka sigi tɛ se ka ne bɔ yan koyi

Aa ba n'a kunkolo yɛrɛ teri ka cɛw cɛw ee a bɛ kuma yɛrɛ madi sisan ni bɛ su bɛɛ kuma la i ko t'a la ko ni jan tɛoli don ka so san ni jɔnya bilalen a kɔnɔ ko ne de bɛ taa ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna dawula kunkolo kɛnɛya b'a ma kɔni n'a ka kɛnɛ an ka taa kɔɲɔmuso ka yɔrɔ la an ka taa ji fiɲɛkɔnɔ jimuso ji o ɲɔgɔn ji dumanuma cɛ i i feere ma yɛlɛma da cɛ n ko mɛn yɛrɛ kan Ne b'a fɛ k' i laadi min ko ficogo cogo tɛ kelen dɛ ɛɛ cɛ kelen bɛ se k'i mara diɲɛ bɛɛ o ye a b'i di wɛrɛ ne la wa e n'aw ta ye contrat de ye aw bɛ ɲɔgɔn minɛ ne bolo ne tɛ muso fila furu ka bɔ lamini Ɛɛ cɛ a bɔ a kala a mun ko fɔ ka mun fɔ a ye dɔgɔtɔrɔso a taara min' bi i kana wɔɔrɔ bɔ h ne na kun bɛn'a fɔ a na parce que jan ka ko ko ne ka taa fɔ a ye na ne na kun b'a la ye ko kan yɛrɛ de don baarakɛdenw tɛ dɛ o kuma da bila o banna pewu kan kan n b'a fɔ ko Kani don a ko ne fara n na ne b'a tigi dɔn e ma se ka muso wɛrɛ sɔrɔ fo sa kɔrɔ ah. o bɛ ne sɔrɔ mun na a bɔra a kala ma k'a fɔ ko Kani don wa Kani ka kɔrɔ ni jɔn ye tɛ Kani sɔrɔ mɔden yɛrɛ ye wa mhm. wa mun y'a dusu kasi mm. a ye n'ale de Kani kɔɲɔ bɔ cɛbakɔrɔ ye al'o don a y'a sɔrɔ an ka inox tasani dɔ sigilen don a y'o cɛ fari ka taa n'o y'a fɛ kabara ne bɛna minɛn wɛrɛ de san Kani ye n'o tɛ a bɛna n ka minɛnw bɛɛ kelen kelen ta ni y'a faamuya o e yɛrɛ ma woro bɔ tugun bari ayi ne ye furu nafolo di mais n'a tila ka wa bi naani minɛ a la k'a bɛ t'o di Kani ma ko parce que o Kani ka kɔɲɔ bɛ yen Ala tɛ misi kalama pa a tɛ tɛmɛ kan jan cɛ mɛn yɛrɛ kan koyi i kɔni y'i lafiyalen o sisan a ka ko kɛlen don n ɲɛ na feuilleton de ye théâtre c'est-à-dire ni kuma nege bɛ n na ni yɛlɛ nege bɛ n na dɔrɔn n b'a bipe dɔrɔn k'a bila kuma la a bɛ kelenna kuma de kɛ i b'a fɔ ko ayi Ɛɛ Ndaw un wa kabi ee ee Kani donna anhan a sen ka haramuya kɛnɛ ma haan kungo bɛɛ tununn'a la e ko ja n bɛ taa kungo la fɛɛrɛ de don e ko ko a laban a bɛ sɔn ka changer han ka changer ɛɛ a b'i nɛni sisan a wa e nan'a sɔrɔ a ye diɲɛ kuma bɛɛ de da ne kan Hɔn a dusu ma la fɔlɔ n'a dusu lala nin bɛɛ bɛ bɛn e kuma tɛmɛna ɛɛ cɛ Ndaw dɛ furu nafolo yɛrɛ jeliya de'a muso bɛɛ n'a furu nafolo don dɛ aaa sun ne fɛ ka ɲamala ma ka gɛn n ka se ne kɔni wa bisaba ni woro paɲɛ de bɔ yan fɛ ko joli wa bisaba ni woro paɲɛ wa ne n ka dépense bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait deux millions Ɛɛ musonin kelen tali miliyɔn ma a bɛ ta cogo di cɛ so so omɛla waa ni kɛmɛ fila ni bi duuru di o la woronin kan a ko tɔ ɲɛɲini n'aw kɔ ne cɛ ne bɛ tigɛ vlɛ don a b'i la muso bɛ sɔrɔ waa fila ni kɛmɛ bi duuru omɛla yɛrɛ ka dɔn bɔ ala ye o tɛ mi e n'o mi de don ka la kɔni cɛ Wa ɲɛ bɛ nin na i ɲɛ bɛ Jelika in na aa ne ta ma bɔ Jelika ka kɔɲɔ ka jugu ni Jeli ne ye wari min don Jelika la unn ehe hali n t'a da dɔn ɔ olu nana jama i kunna tan awɔ ɔ olu nana jama o ka o ka i kuŋuru bɔ k'o san ɛ muso dɔ la ŋa wari bilalen na ɔnhɔɔn o le y'o de ye ɔɔ ee cɛ ee jaa Jelika a n Ala cɛ a m'i lasɔrɔ o ɔɔn a m'i lasɔrɔ o don cɛ Ndaw ee ɲɔndɛɛ Ala k'an kisi muso 2 furu la dɛ Parce que e bɛ k'Abi mara cogoya min na an ka muso tɛ se ka mara ten, Ala kana ne ci a la e ni n'a kɛ, muso tun tɛ ne bolo koyi, ɔn, ne filɛ ka n muso de furu, ne filɛ ka nin min furu de ye dɛ, ɔn, o yɛrɛ de ye ne muso ye, un, ale de bɛ tobili kɛ, ale de bɛ ne ka finiw repasser un, ale de bɛ ne ka hali ne ka kan ka fini minnu don, un, ale de b'o bɔ k'o bila yen, e Kamara ni ne tun ma nin furu aw yɛrɛ tun bɛ jigin ne la o, aa, n bɛna n kɔnɔnanbiri ten n y'a bɛɛ bara ko y'i bɔ han, wa mun bɛ ka ne dabali ban ladilibaga de tɛ Jelika la c'est à dire ne ma d'a la ni mɔgɔ b'a bolo mɔgɔ min b'a conseiller o ɔn ladilibaga a tɛ sɔn a ladili de ma, aa n'i ma sɔn mɔgɔw ta la, a ladila o, n'o tɛ kɔrɔlen jan ka n'a wele k'i sara a la a m'o mɛn o, ee n'o fɔ jan ka n k'a ka kuma to yen, ɔn sarakala la siɲɛ caman dɛ a m'o si mɛn o, i b'a dɔn nin bɛɛ la mun digila ne la k'a fɔ ko halisa n tɛ ka se ka mun digérer un, o ye ne kɛlen k'a fɔ k'an ka baro kɛ week-end fɛ a k'a fɔ ko ne k'o programmer aa hun, n mana miiri nin na hali sini n dusu bɛ ci Ɛɛ a kɛlen filɛ sababu ye k'a fɔ sisan ne yɛrɛ tɛ baro ɲini ale fɛ bilen ale de bɛ baro ɲini ne fɛ sa n'a ye baro ɲini ne fɛ ne tɛ dɔgɔ ma baro de la bilen cɛ n da dɛ ne ma ɲina a kuma nin kɔ koyi muso si tɛ yen min miliyɔn kelen duguma Fantan ta kɛ muso fantan ta a bɛ a bɛ i bɛrɛma ta bɛ yen a ye fana ta yɔrɔ gɛn n'i bɛrɛma ta ye ka ba yɔrɔ gɛn a kɛ musokɔrɔba a bɛ siri bɛ ɲɔgɔn na ninnu i' a bɛ siri bɛ tɛ dɛ a bɛ siri dɔw ye ba a bɛ siri Aa muso da mana gɛlɛya cogo o cogo a tɛ tɛmɛ mugan duuru kan ba olu dɔ kɛ koyi i b'olu furu tan ni duuru cogo de fɔlɔ mugan duuru lajɛlen kasi mugan ani duuru a kuru bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a woro sɔngɔ wo a minɛnkolon sɔngɔ wo a kunkoli wari wo waa mugan duuru cɛ ka ca n'i y'o tɛrɛmɛ dɔ bɛ bɔ o la Bari dɔ bɛ bɔ o la bari n'o tɛ n'a ka dan o la ɔ waa fila ne ye waa fila da e ko waa mugan na o n'i kɔni b'o fɛ sisan n b'o ka numéro d'i ma i b'a wele k'a fɔ k'i mago bɛ terrain na n'i kɔni ko k'i mago bɛ du terrain de la n'i y'i da diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i sɔrɔ yen kana siga fiyewu ne tɛ terrain ko dɔn ne ye muso ko de fɔ ee Abi ko n b'i da e yɛrɛ fana tɛ se k'o ta yɛrɛ o ma i bɛ a bɛɛ bɛ k'Abi ye wa ee cɛ n ko n'a kuma nin fɔ i hakili tɛ bɛɛ bara kobri bɔ koyi e y'a sonyali bara gan ne na so sonyali fana ee ala tuguni wa ee hɛ n o n'Abi k'Abi ko nege bɔ ne la pewu n tɛ se ka sunɔgɔ ne mɛna lati he e mana dugu taa dugu mana taa jɛ mɛ mɛna ma lati y'a ko n tɛ sunɔgɔ munna a ye dɔwɛrɛ de kɛ yan ee ala h ne bɛ sunɔgɔ ka na wari la n kun kɔrɔ a bɛ a bɛ bɔ o kɔrɔ ma Abi tɛ sunɔgɔ la o ko ne tɛ sunɔgɔ la kamara tɛ sunɔgɔ kuwa sisan n'o min daminɛ n'a bila a jufa rɔ sɛgɛlɛn dɔ bolo bon na miseli dɔ bolo ye mɔgɔ kara la su fɛ ne kara la la la su fɛ i bɛ si da la ka dugu jɛra b'a fara yanani k'a baw fɛ na

Ali su rɔ ya ani ka i toma sen n kan ten ni ala cɛ san na n tɛ waati dɔn a Abi ni toma sen n kan ten ɲɔ ɲɔ ɲɔ n'a miiri ko ne sun n san sun ɲɛ kelen na siri dɔ lakale dɔn na n y'a kola tɛ bɛrɛ kɛ ka na ka n kunkolo ta An fɛn na n kunkolo y'a teli a bolo ten a y'o la kɛrɛfɛ ka n kunkɔrɔla piti lawuli k'o rɔgɛ k'o yɔrɔnin dɔgɛ k'o yɔrɔnin dɔgɛ a ma fɛn ye yen, aa ne t'a ɲɛf'a la wo, ale tɛ o yɔrɔnin dɔn, anhan, ɛhɛn, aa na n kunkolo to yen min kɛ, n kan ko ee Abi n ko i ta ta y'a la nɔ rɔ, ɔn a kɛlen ten su rɔ, ee kabaara, ɔ yali mɔgɔ b'a fɔ ko sonyali bɛ ka bɔ a na wa? donc a ye su bɛɛ kɛ ten, n'Ala cɛ su kuru sonyali bɛ ka bɔ a na cɛ n'u ma dɔ wɛrɛ ɲini min tɛ soni hmm. a y'a ma nin n'a lu ci to a ye. mais e fana tɛ ka foyi ɲɛnama kɛ Abi o kama. i y'a jeni kɔ Abi nɔ n'a susɛti fara o lo k'o wari ta o kɛlen bɛɛ ɲina. musɛti. susɛti n'a susɛti. o wari bɛ bila o fana kɔnɔ. ɛɛ ka kɔ a bila na armoire côté nin. misi de bɛ ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw. a n'a n'a susɛti fara ka wari. cɛ wari dalen tɛ bugu la misi. Ah, a a kɛra de. f'i bɛ wari labaara de. Ah, ka ɲi. ka wari cɛ ka t'o kɛ susɛtiw ni fɛnw kɔnɔ. Mm, Abi n'o ta Abi y'a fara o sari ma ni toto y'o sɔrɔ don o don. Mm, toto ta donna ne la bon nɔ. adamadamaden toto min bolo o ne bɔ yɛrɛ ɲ ko toto gɛrɛ nara o kan kamara dɛ n bɛna mun f'i ye i ta sira yɛlɛma h cogo n tɛ ko ye dɛ a bɛ taa n da i bɛna jan ka ye min a y'o fɛɛrɛ kɛ yan bi la hɔn a n'a sofɛtɔma da sa n t' yɛlɛ kuma sa ma o ja kɛ ja Abi b'o kɛ kɛ e hmm. n bɛ mun f'i ye Abi muso ɲuman y'i bolo bɛ bɔ tuma min a tɛ so ne kɔni bɛ mun f'i ye Abi muso ɲuman y'i bolo i cogo dɔn dɛ duguba ma ɲi dɛ fɛ ka filan ta kɔni e tɛ se kelen yɛrɛ kɔrɔ e bɛ mun fila ne ma dɛsɛ Abi kɔrɔ dɛsɛsiri min n'a ɲama dɛ la a fini ma da tigɛ fɔlɔ a bonyalen e bɛ nasɔngɔ jatemina Abi nɔfɛ hmm. muso si tɛ sɔn i ma bamakɔ i bɛ sɔgɔma dɛ e to muso de sɔrɔ e m'a fɔ ko Abi dɔ ye ko a da ka na o bɛ sɔn ma u kaya ka jugu ka a bɛ da ni ala sɔnna a ma o fana n'o poropoze ne ye fisa ma di komi ale musokɔrɔba ye ale b'a tayɔrɔ ɲini na musokɔrɔba dɔ kɛ o tɛ su de kɛra o musokɔrɔba ne lakaramotɔ a bɛ o mɛ ala amadu di ne ma sa o yɛrɛ de fɛɛrɛkɛla sɔrɔ ka lakuru su su fɛ k'o bila ɲɛ aa ba cɛ ee i bɛ wari bɔ wa? ɔ non i tɛ ee musokɔrɔba ee o tɛ o y'i de wari ɲini na i kama. musokɔrɔba dɛ Unhun. Mm, o ye tiɲɛ ye Unhun. ee yɔrɔ n ka cɛ Mm. muso fila ko in ka wusa dɛ aa e nin ka i i i ne ta ne taara gosi. muso fila ko yɛrɛ tɛ muso kelen ko in ka wusa muso de bɛ ne bolo sisan Unhun. muso fila tɛ ne bolo kelen bari Mhm. e ye nation joli mun la. cɛ n terikɛ ne bɛ taa han parce que ne la n tɛ tile kɔngɔ la e bara yan bi aa fɔlɔ i ka nin kuma in ye tiɲɛ ye dɛ nka a bɛ dagabana in de la aa ne bɛ ne ka n yɛrɛ ta yɔrɔ han a bɛ nin bɛɛ la a da bɛ to ka fili ka kan nin wele a bɛ yɛlɛ cɛ ee muso fila tɛ n bolo n eh, n kun tɛ tayɔrɔ ɲini na ne walayi ne kɔ fɔlɔ a ma bɔ hali a nɔ la fɔlɔ aa ee cɛ o nfa a yɛlɛma na tile kɔngɔ la yɔrɔ bi a fa bɛ tile kɔngɔ la Cɛ sira di ne ma han, ee sisan ne bɛ Yamadu wele o bɛna dumuni dɔ d'anw ma, unhun, sira di ne ma yɔrɔ fɔlɔ, unhun, k'an bɛn, n t'i n t'i bilasira dɔɔnin, un un, a ka ɲi, a ka ɲi, ale yɛrɛ tɛ ka bɔ cogoya min na ne yɛrɛ fana tɛ se ka bɔ ten, n bɛ ka siran a kana na don dimi kama, aa cɛ to d'a la, an bɛɛ de bɛ tilen k'an sigi k'an ɲɛ turu ɲɔgɔn na yan, han, unhun, kabako dan ye nin ye, papapapa Ɛɛ cɛ n n fa a y'an sufɛ mari wɔɔrɔ tɛ to jumɛn aa ne tɛ sunɔgɔla na wari ko fɛ a ye ɲa t fɛ an fana tɛ su fɛ an bɛ sunɔgɔ an tan n' ta in tɛ kelen cɛ k'an bɛ ka se ɲuman an i kana foli fɔ a b'i ye an bɛ mɛn k'a ka soso labɛn ko bɛ sira la aɔn a bɛ mɛn k'an bɛn cɛw bɛ tɛmɛ janka fɛ yen fɔlɔ i ka ka foli fɔ a ye a bɛ mɛn a ko ni komakɛ lala ko yɛrɛ bɛ sɔn ka na da kɔrɔ o tɛ baasi ye bɔn k'an bɛn o la awɔ k'an sɔɔni a ɲuman sumaworo a y'a banna sumaworo don hɛrɛ don kɔni hɛrɛ don kɛ a bɔnɛmayɔrɔ bɛ e sumaworo a bɛ kɛ tan tɔ k'i ka denbaya fili kɔ kalo fila fa bɛ ɲini ka na se sabanan ma sumaworo e mako tɛ anw na i t'an wele ka kibaruya fosi fosi d'an ma an b'i wele fana i bɛ taga répondeur kan e sumaworo a tɛ kɛ tan tɔ dɛ sumaworo Kɛnɛya kɔni tun don ɛɛ o tora ni kɛnɛya tɛ e bɛ ne yan sumaworo sumaworo n b'i ɲininka i ka n jaabi ni ala ye sumaworo ne ye mun de kelen k'i la ne fa tun ye mun de kelen k'i la a fɔ n ɲɛna a a fɔ n ɲɛna n bɛ yafa deli i fɛ yaa se ka se ka segin ka na du kɔnɔ sumaworo e kana i mago jɔ ne na nka i denw kɔni bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i bɛ se k'i hakili k' i denw kɔni na wagati ni wagati ka to ka wari kɔni bila ka na n ka se ka denw ka musaka kɔni ɲɛnabɔ hali n'i m'a di ne ma a anw ye dumuni kɛ an ma dumuni kɛ e mako t'o la i t'o kalama i t'o kibaruya foyisi dɔn an ye ji min o a bɛɛ ka kan e ma an sara an balola i ka sira foyisi t'o la sumaworo furu tɛ kɛ tan tɔ dɛ bɔ ne ɲɛfɛ sa n ka tɛmɛ ka taa n ka fini dɔw ta ka fini dɔ ta o tuma i bɛna fɔ yan se tuguni yan e ta in filɛ dɛ kuwa e ta tɛ ban kuwa ne tɛ ta ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la sumaworo e tɛ ne ta ɲɛ nɔɔnɔ o tuma ne ye mun de k'i la sumaworo a fɔ n ɲɛna sa hɔn n ye mun de k'i la sumaworo furuɲɔgɔnya la ne ye mun de kelen k'i la a fɔ n ɲɛna furu tɛ kɛ tan tɔ dɛ Ne fa ne nana e sumaworo nɔfɛ tuma min i tɛ baara la ka finiko sarala bɛɛ kɛ ka ɲɔ susu bɛɛ kɛ sumaworo a n bɛ wari ɲini cogoya min na ɲininko jugu don wa ɲininko ɲuman don e sumaworo e tun t'a kalama n bɛ na a don daga la yan nɔ walasa sutura kama jigiya kama kundalen don kuwa a ye kunda tɛ nka n k'i hakili de jigin kɔrɔlenw na a fɔli yɛrɛ man di n ye nin bɛɛ kɔ nka ne dusu de tiɲɛna sumaworo fo n ka to ka n da bila a la n'o tɛ n dusu tɛ sumaya tiɲɛ na a tɛ tɛmɛ nin kan e na cɛ nin bɛɛ kɛ ka n ni denw fililen to ten tɔ hali n'a sɔrɔ sumaworo k'i tun bɛ fɛ i bɛ fɛ ka muso filanan de ta a fɔ n ɲɛna ne seko t'o la o a wari tɛna bɔ ne kun a bɛna bɔ e de kun ne seko foyisi t'o la ne filɛ nin du min kɔnɔ e de ta don a n'i ye muso furu ka na n'a ye ne seko foyisi de t'a la mɛ okaw sa k'an fililen to tan tɔ i bɛ fan jumɛn fɛ n t'a yɔrɔ dɔn i vyasira fo n bɛ ka nkalon de tigɛ mɔgɔw ɲɛna k'i taara miy na a sumaworo a tɛ kɛ tan tɔ dɛ hali n'i bɛ yan nɔ mɔ a fɔ n ɲɛna a sumaworo n b'i deli ala kama segin ka na i ka denbaya la hali n'i ma na i sigi ne kɔrɔ denw bɛ yan nɔ segin ka na u bɛ fa ko kuma min na u yaasa o kuma ka se ka bɔ u da kɔnɔ a n'u ye u denmisɛnnin ɲɔgɔn ye u faw bɛ na ni fɛnw ye ka bɔ baarakɛyɔrɔ la kuma bɛɛ u bɛ na ne ɲininka mama papa taara min mama papa tɛ na sisan n bɛ nkalon de tigɛ u ye h i b'a dɔn e tɛ filɛ ne tɛ taa ɲɛ bɔ ne ɲɛ ne ka taa fɔlɔ sumaworo i bɛ taa da ee n'i y'i tacogo bɛɛ yan Sumaworo kɔmi ne seko tɛ i ka tagali la n'i ma ɲɛ taali kɔ nasɔngɔ dɔɔnin kɔni to yan nɔ sa an waa fila filɛ nin ye aw bolomadɛmɛ n'o ye Sumaworo waa fila an kalo sabanan bɛna jɔ Sumaworo waa fila ni e taara an b'e segin kuma dɔn e la wa Sumaworo i tɛ sabali ba an ɛɛ e n'i t'a fɛ n ka wari di yan dɛ a ma se o la dɛ o aa n y'a dɔn i y'a di a ma si kɔnɔ aa sumaworo i ka wari filɛ nin ye a ka ɲi ne yɛrɛ t'a fɛ tuguni a ka ɲi i ka waa fila tɛ a filɛ ala ka bon a ka hɛrɛ ka ca ɲɛ bɛ su eh, ɲɛ bɛ ji bɔ ka sɔrɔ a ma su ye o taa n'i yɛrɛ ye awɔ